an sera kamalen dɔ ma bi denmisɛn min don denmisɛn tɛgɛ koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ mugu nɔni a cɛsirilen don an bolila ka se a ma a bɛna a tɔgɔ ni a jamu fɔ hamza bagayogo hamza i bagayogo nba hamza e bɛ quartier min na quartier in tɔgɔ mamaribugu mamaribugu de awɔ hamza e yɛrɛ ka baara bɛnnen don fɛn jumɛn ma Bon an ka baara bɛnnen don video envoyer de ma transfert awɔ Hamza anw ye fɛn dɔ mɛn k'a fɔ ko sigida la jɔn ko Ala film bilala a ka ca nka i ɲɔgɔn ka dɔgɔ a la k'a sababuya kɛ fɛn jumɛn ye n'i ye film bila ka taa i bɛ film minnu bila a bɛ taa don appareil fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛ jouer ka ɲɛ i kɛlen don ka silimanw dilan système na min bɛ adamadenw lafiya ayiwa nin hakilina ɲuman in ye mun nana ni a ye Hamza i bɛ se ka dɔ fɔ an ye a la wa? Bɔn baara ye fɛn dɔ de ye n'i ye baara kɛ k'a ɲɛ i b'i yɛrɛ nafa i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ nafa i y'a faamuya kile caman bɛ na n ma yan virisi b'a la an b'a bɔ a la dɔnku a ka gɛlɛn i ka imazi ta yan k'a tɛ zuye kwa i y'a faamuya bɔn n'i mago bɛ imazi la fana hali n'a sɔrɔ k'i yɔrɔ ka jan an bɛ se ka clé fa k'a bila ka taa i ma n'i y'a mɛn hadamaden mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye mɔgɔninfin kɔ mɔgɔ taatɔ ye mɔgɔ ye i segintɔ ye mɔgɔ de ye donc ne bɛ barika da bɛɛ lajɛlen ye i y'a faamuya n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ne sɛgɛrɛ baara kɛko ɲuman de don wa image ka nɔgɔn laɲinɛ théâtre film action saison film ɛndu filimu. bɔn ne tɔgɔ mariam keyita ne bɛ mamaribugu la yan bɔn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ na filimu ta hamza kun yan n'i nana filimu ta k'a fɔ k'i ka filimu tɛ zuye o kuma t'a la an yɛrɛ bɛ na filimu ta kile la an b'a ta telefɔni na wa a bɛɛ bɛ zuye n'i mago bɛ filimu fɛn o fɛn la na hamza fɛ yan nɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ. tiɲɛ yɛrɛ la n'an nana an b'a ta wasa a bɛ mɔgɔ lanisɔndiya su yɛrɛ a b'o tɛmɛ i kan tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ i mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la afiriki dugu o dugukolo la hali n'i bɛ faransiw de la n'i mago jɔra kile la ni hamza y'a dilan k'a d'i ma ni kile ser'i ma n'i y'a don a la ka ban a bɛ zuye e bɛ papa kamara ka siliman ɲumanw fɛ wa i b'o sɔrɔ e mago bɛ arabu siliman dumanw na wa i b'olu sɔrɔ tiyatiriw ka di e ye wa amerikɛn filimu yɛrɛ de ka di e ye wa e bɛ fɛ ka nisɔndiya yɛrɛ de sɔrɔ silimanko yɛrɛ la

a bɛ hɛrɛ bɛɛ la a den fɔlɔ aga filanan karan denmisɛnninw ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye nka ko ko ɲɛnamaya la k'ale wasalen tɛ dɛ k'ale kunmasuulilen don hali n'o y'a sɔrɔ ale ka avenir ye hɛrɛ k'a ye avenir ye jɔni ye ne yɛrɛ denw ne ka du ne ka denbaya ne dɔgɔw o de ye ne ka du ye mun ye ne bali ka n kunkɔrɔta ne ma se ka kɛ champion du monde ye ne fɛ ne ma se ka foyi kɛ n faso ye fasoden ɲuman don diɲɛ ma ɲɛ n na ne denw kɛlen bɛ ka n bila diɲɛ hɛrɛ bɛɛ la nka ne yɛrɛ fɛ ne bɛ kunmasuuli min na bi wa ne denw don fɛnɛ dɛ ni fantan ko k'a den y'a ka siniɲɛsigi ye o k'a sɔrɔ i ye den ladon lamɔko ɲuman na walasa a bɛ se ka siniɲɛsigi minɛ fa nin ye baldev singh cundiri dugu bɛɛ b'a dɔn k'a sababuya kɛ tiɲɛ don siw berentira a kɛra champion national ye waati min na a ko ka di bɛɛ ye denmisɛnw b'a dɔn maakɔrɔw b'a dɔn musomisɛnw b'a dɔn i tɛ maa sɔrɔ dugu la min tɛ baldev singh cundiri dɔn hali anw minnu bɛ tɛrɛn boli

ne furu ni kanu diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ k'i filɛ candari gari dugu in na n'a fɔra e den kɛra maaba ye e tɛ taa o la mais a ma se ne ka taa ni e bɛ ka ban dugu bɛɛ bɛ yen n'a ma y'a ye tɔgɔba sɔrɔ a e yɛrɛ kɛ dugu ye hali ni ne ma taa n'e taara mɛ e den ye ne den ye wa e ka taa dɔrɔn a ko i jija i ka taa bɛɛ ma se ka nin kɛ candani gari ye n'e den sera ka nin kɛ n'e ma taa nin ye malo ye dugumɔgɔw b'a dɔn ko bɛn t'i n'i den cɛ aa ko ko mana kɛ i bɛ se ne na o la han i b'a dɔn n tɛ se ka ban i bolo foyi la e yɛrɛ den de don i jija i ka na nin kelen na i banfɛn tɛ n bolo n tɛ fɛ k'i tɔɔrɔlen ye n bɛ taa o diyara hali muso in ye a nana kɛnɛ belebeleba in kan candani gari bɛɛ wasara ka nisɔndiya ka da mun kan ɛɛ i denkɛ fɔlɔ a ye min kɛ dugu maa si m'a kɛ a kalanna ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ a kalanna ka jagokɛlaw dɛmɛ a kalanna ka cɛkɔrɔbaw dɛmɛ ka musow dɛmɛ ka bɛɛ de dɛmɛ o bonya na anw ye ɲɛnajɛ sigi a ye bi candani gari ko bi an wasara an nisɔndiyara angad singh cundari ha a den yɛrɛ filɛ nin ye an bɛɛ nisɔndiyalen b'a ye a ye hɛrɛ k'an ye an wasalen bɛ n'a ye an b'an bolo kɔrɔta n'a ye anw den don baldev den don ma ravi den don an b'o ɲɛnajɛ la bi candan gar baba nana o diyara a ye ko nin kɔni ye koba de ye a diyako jugu an ye an nisɔndiyara an ye minisiri wele hakilina mana kɛ minisiri bolo minisiri yɛrɛ nana candani gari bi k'a fɔ nin ɲɔgɔnna den ɲuman k'a bɛna kuma a ko la jama ye tɛgɛrɛ fɔ ayiwa faso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne yɛrɛ nana ne de ye minisiri ye n nana candani gari bi anw wasara k'a fɔ anw den dɔ bɛ yen anw ka dugu den dɔ bɛ yen a ye nin ɲɔgɔnna baaraba kɛ ka kalan kɛ ka dugukolo dɛmɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka faso dɛmɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye mais bi angari kɔni kɛra an bɛɛ den ye a ma nin k'a yɛrɛ kosɔn a ma kɛ ne kosɔn a y'a kɛ fɛn jumɛn kama bɔkolo kosɔn a fa ani a ba olu ka kunkɔrɔta kɔsɔn bi donc a ye tɛgɛrɛ fɔ an bɛ fɛ u ka na ka na médaille min dilanna a ka na di agari ma a fa fɛ a ba fɛ a wolodugu bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o ye candan ga a ni fa in cɛ tɛ ten a gundo b'u fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛn in gundo don ni ɲɔgɔn cɛ nin ye den fɔlɔ ye minisiri ye médaille di a fa ma baldev singh boxeur kɔrɔba in a ye médaille di den in ma nisɔndiya tɛ tɛmɛ nin kan ne y'i sonsoro fa in kan k'a bolo da a kɔ la ka dugawu k'a ye ba in y'a dɛmɛ k'a bolo jigin sabula bɛnba tɛ an ka so han an sɔnni ye den ni masaya la i y'an kun kɔrɔta aga yɛrɛ wasala kuwa Ala de ka ɲi
aa ko ne fa ye dugawu kɛ n ye k'a bolo maga ne kɔ la ɛ ne nisɔndiyara bi sa
ko ne yɛrɛ y'a ye waati min na a bɛ k'a fɔ ko n wasalen bɛ ni n den ye aw de fɔ
a ye mun fɔ
a ko aa ko ne den kɛ maaba ye a ye n bila ɲɔgɔnnaw ɲɛ aa ko ne den ne den koba kɛ n ye ko simiran ko karan ka wari nana wa a filɛ ko miliyɔn kelen don ɛ a tun m'o bɛɛ fɔ koyi k'a tun ye waa kɛmɛ de fɔ ee balima de don
balima ka di ni wari ye wari ye balima jalan de ye foyi tɛ balimaya bɔ balima de ka di n'a ye min f'i ye n'i bɛ se ka min fara a kan a d'a ma foyi tɛ balimaya bɔ wari y'a jala ye wari y'a tɛmɛ senna de ye wari ye fitini de ye o balima la anw miirila an ka denmisɛnninya kɔnɔna na gɛlɛyaba an y'o kɛ o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ a bɛ san tan ni kɔ bɔ ɛ k'a mana u k'a ma wari bɛrɛ di koyi ko ne ye ko bɛɛ fɔ a ye ko yɔrɔ in ka jan a bɛ kilo saba bɔ a ye nin wari dɔrɔn de di ne ma
ɛ ko nin wari in ka dɔgɔ nin ye zon de ye n'a fɔra ne bɛ sɛgɛn k'an ka foronto susu k'o ja ale bɛ nin wari fitinin di n ma an ka taa den saba de bɛ musokɔrɔba bolo a dɔɔni kama nin y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ du kɔnɔ dɛ
ɛ k'a bɛ kɛ cogo di e ye nin yɔrɔjan in taama ka na nin foronto jalan ɛ anw bɛ foronto feere ɛ ne bɛ sɛgɛn ne ni n denw an bɛ foronto bila tile la a bɛ don an ɲɛ na ɛ anw fana tɛ jago kɛ ten koyi anw fana b'an ka tɔnɔ de bɔ a la koyi an b'an ka tɔnɔ de bɔ a la dɛ musokɔrɔba an b'an si kɔrɔ a fɔ a ye ko ne tɛ kiliyanw ɲini ale ye ten ɛɛ ko ne ni n denw bɛ sɛgɛn n wɔsi de ye n wɔsi ye n ka wari di yan n ka wari bɛɛ di yan dɛ o tuma mun kɛra n ma sonyali kɛ ɛɛ e ye maalankolon de ye ka kilo kilo joli taama foronto warinin o bɔrɔnin warinin e ɲɔgɔnna musokɔrɔba ma ɛɛ, nin ye maalankolonya de ye ko kana kana ne ba dɔgɔya n'i ye gɛlɛya fɔ n ba ma sisan n bɛ n yɛrɛ yir'i la ne tɔgɔ aga e b'o de fɔ e nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye a y'a jigin cɛ kan o dusu tiɲɛna o kulo belebeleba ta ale y'i jɛ o taara kɛ ka yiri minɛ ayiwa dɔgɔnin sigilen bɛ karan a jiginna a kan a kɔni mɛnna nin bɛ san tan ni kɔ bɔ kɔrɔkɛ bɛ miiri nin de la aa ko ala de ka ɲi denmisɛnnin kisira a binna a kunkolo de kan
eh, ko a nɔgɔyara a ma k'a la a bɛna fiɲɛ bila sɛmɛ la o bɛɛ tɛmɛna nka a bolo kelen kɔni a jɔrɔ nka o fana tɛ ko gɛlɛn n'a danna bolo in kɛra i b'a fɔ a bɛ sa de nka a ma sa nka ni a operela ka warinin k'o la a bɛ ɲɛ na ɛ ko k'o wari man ca ɛ k'o man ca ɛ waa mugan ni duuru dɔrɔn ɛ anw bɛ foronto bɔrɔ ni mankan na kɛmɛ wɔɔrɔ n'a fɔra k'an ka taa waa mugan ni duuru bɔ ka nin bolo opere gɛlɛya bɛ du kɔnɔ an b'an balo cogo ɲini a ka bɛ miiri nin don gɛlɛmanba in na
ko y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ ni wari tun bɛ ne bolo o don ne dɔgɔnin tun tɛ bonya n'a bolo kelen salen ɛ k'a ma foyi tiɲɛ ye a ma foyi tiɲɛ ye
bi maaba don a ma foyi tiɲɛ ye a kɛra dɔnkilidalaba ye mɛ k'a bɛ kɛ cogo di

an filɛ o kɛnɛ belebeleba kan nin ye dɔgɔkɛ in de ye karan baldev singh chaudhary a ko ka di cɛw ye a ko ka di musow ye a don na gɛlɛya b'an na an ma se ka bolo in furakɛ

Bi a bɛ dɔnsen kura dɔ bɔ a kanubaw ye minnu y'a kanu denmisɛnninw nikanmaa don npogotigininw nikanmaa don maakɔrɔbaw yɛrɛ ta ka jugu a la nin bɛɛ ye hafsana

a bɛ miiri a jarabi belebele in na nandini bɛ nin dɔnkili duman in da jɔn na bɛ nin da nandini na hali n'a y'a sɔrɔ o bɛ ameriki kalan janw na ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ nandini fasa bi yan diyaɲɛ ni foyi tɛ kelen ye hafsana nandini waati dɔw la a bɛ kɛ anw ɲɛna k'anw bɛ kɛ fɛn dɔ ye nka an bɛ kɛ ala ta in de ye a kun ka di kamalennin ye fa in ma se ka tɔgɔ min sɔrɔ boxe la a ma s'a dan min na ale ka tɛmɛ kan nka bolo ma sɔn nka a ma tiɲɛ dɛ a ye tɔgɔba sɔrɔ fɛn wɛrɛ la dɔnkɛlaba don n'o ye karan ni baldev singh cendiri

denmisɛnninw n'i ka mɔɔ bi k'i sɔn yan jama bɔlen don denmisɛnw girilen don ha balimaya ka di sa ne kɔrɔkɛ ye kɛnɛ sɔrɔ i ɲɛ tɛ an ka paani na sa aa a ka yɛrɛ bɛ dɔ dɔn dɛ ɔ ale ye fonctionnaire belebeleba ye a ye dugu bɛɛ dɛmɛ dugukolo nafa a y'o bɔ chandigarh a ko dɔn kɛ sa ayi ko sɔɔni don ee ko nin an ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin kalan dɔn a bɛ se min na a bɔra k'o de kɛ sa aa k'a bɛ kɛ cogo di aa ko karan ne ko papa taara i ka prix di la wa papa de ye nin d'i ma ee nin tɛ a ye duwawuba de kɛ n ye duwawuba n nisɔndiyara sa ne nisɔn ka di bi dɛ bi ni don si tɛ kelen n'i miirila san caman bɛnbaliya tɛ yen an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔ n bɛ ko bɛɛ kɛ a ma kuma n fɛ ne ka fili kɛra min ye a diminenba de bɛ n kɔrɔ ko ne ma sɔn ka kɛ bɔkisukɛlaba ye ɔ san tan in kɔnɔna na i n'a ma bɛn a ma k'i fɛ ne bi yan ne kɛr'i fɛ an bɛɛ de ye du kelen ye ɔ a yɛrɛ kɛr'i fɛ bi a ye prix d'i ma k'a bolo da i kɔ la e ko ne y'a bɛɛ dɔn ne yɛrɛ bɛ n fa in fɛ kojugu n bɛ yɛrɛ fɛ nka an ma ɲɔgɔn faamu min na eh, ale ye ne bila boxe la fo ne kɛra national ye nka boxe la gɛlɛya bɛ du kɔnɔ wari ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ kunko b'an na fɛn bɛɛ b'an na ne y'o sira bila ka taa kalan na o de ma bɛn ale ma an bɛ du min kɔnɔ bi ni ne m'o kɛ a bɛ gɛlɛya an bɛ lafiya min na bi ni ne tun ma sira yɛlɛma a bɛ gɛlɛya e asan i bɛna ni mi ye ye mun bɛ yan e na ban na i kun kɔrɔta i bɛna ko kabako filɛ nin cɛ kelen min ye tɔgɔ min sɔrɔ patan de don a ye tɔgɔba sɔrɔ boxe la an ka faso la national ba kelen min b'an bolo o de ye nin baldev singh chudiri a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye a ye boxeur kɛyɔrɔba dɔ dayɛlɛ ni ka a tɔgɔ da a la hali nin bonyana baldev ma san caman kɔfɛ an ne de kɛra maa fɔlɔ ye ka kɛ champion ye faso la ni nin yɔrɔ dayɛlɛ k'o tɔgɔ da n na k'o bonya da n kan o diyara n ye he ka awɔ a- wa yɛrɛ kɔlɔsi ha boxe y'a ni ye a bɛ boxe fɛ de ha nin diyara ne ye sa ha ba- Eh. Ko nin ye Roy de koyi. Eh, Roy nin diyara n ye sa. Ah, eh, ko waatiw yɛlɛmana cɛkɔrɔbaya nana i bonyana sa Baldev Singh Choudhary waatiw tɛmɛna ɛ k'a bɛ kɛ cogo di k'a waati na ne ko ye journaliste ni ye ne b'a nɔfɛ ha i ka gauche kun ka farin a ko k'a bɛ kɛ cogo di non n'i y'a di maa ma maa a bɛ taa dugu ma ɛ ko donbaw tɛmɛna sa nin yɔrɔ in tɔgɔ man ka da maa si la n'i tɛ i ye hɛrɛw k'an ye ɛ k'a bɛ kɛ cogo di ee ko ne ɲinɛna nin ko ninnu kɔ ɲinɛna ninnu kɔ e bɛ se ka ɲinɛ cogo di. e Baldev k'i bɛ Baldev min dɔn fɔlɔ ni bi ta tɛ kelen dɛ ne ɲinɛna bɔkisiko ninnu kɔ a mɛnna ne y'o bila ne bɛ famiko de la sisan ne ni muso ni n denw dɔrɔn a banna han ɛ ko ne yɛlɛmana ne denw ye hɛrɛ bɛɛ kɛ n ye mais hɛrɛ la fɛn bɛɛ bɛ ne bolo bi a kun ka di n ye k'a fɔ n den dɔ ka kɛ champion du monde n ka maa dɔ entraîné mais n den filɛ ɛ k'o tɛ tiɲɛ i wasalen tɛ maa tɛ dɔn ka tɛmɛ ne kan min kun ka di e ni ye ka dɔ entraîné ka kɛ champion du monde ou bien den dɔ ala m'o de k'i ye o de digilen b'i la n bɛna fɛn dɔ f'i ye nin ye garijɛgɛba dɔ de kun bɔlen ye a kan n ɲɛ bɛ Roy la journaliste kun don fɔlɔ nka bi o tɛ kanali ba dɔ de b'a bolo a ye combat ba dɔ labɛn a ye lamɛn n'an k'a fɔ a y'a k'a faamu Baldev ne y'a ye k'a fɔ maa min bɛ se ka tɔgɔ di anw ma hali bi e don a ye na ni papiye ye ne ye jamana wɔɔrɔ de fara ɲɔgɔn kan n'a ye combat belebele boxe belebele de kan ka kɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ combat du monde mondial jamana wɔɔrɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan a jamana kelen o kelen a bɛɛ ka maa kelen kelen de bɛ taa e ni bɛ maa kelen ta jamana bɛ maa kelen kelen di an bɛ taa ameriki i b'a fɔ e bɔra yen san min na min tiɲɛn'i bolo ala fɛ k'a ɲɛ i bolo ni min gayina sanpiyɔnba dɔ de bɛ yen sa ko Luka sanpiyɔn maa tɛ s'a la o ni i miiri e ka dɔ antirene ou bien i miiri min tiɲɛn'i ye ɛɛ ala ko bɔkisi kɔni tɛ sa a bɛ miiri a den ka kuma la ko bɔkisi kɔni tɛ ɛɛ nafa bɛ bɔkisi la wa wari bɛ sɔrɔ bɔkisi la wa anw fa y'a si kɛ bɔkisi la kɔngɔ tun bɛ maa la kɔngɔ bɛ ne yɛrɛ la ne labanna ka nin bɛɛ to yen ka ala minɛ ka taa kalan sira fɛ ka diɲɛ fɛ nafa tɛ bɔkusu la anw baba tun b'a kɛ anw ɲanina aa a miirila den fɔlɔ in ka nin kuma ninnu na gɛlɛya ni maa ni den cɛ o ne nin ɛɛ ko nafa bɛ bɔkusu la ɛɛ nafa bɛ bɔkusu la ɛɛ ne den nafa bɛ bɔkusu la a kɛra cogo di Baldev ee i bi yafa n ma i bi yafa n ma ee a bɛ kɛ di miiri yɔrɔ janyana de ee ne yɛrɛ denw de ye kow tiɲɛ n ma n bɛ taa so ne bɛ taa i bi yafa n ma n bɛ taa Roy n bɛ min f'i ye ni ala ni kira jɛra n'a ye nin fɛn belebele min dalen filɛ ne ye n dalakan di ka ne to balo la ala bɛ sababu dɔ k'an ye ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ an ka jɛ an k'a di ala ma Hali dɔɔnin kɛ a bɛ tɛrɛn kɔnɔ a bɛ taa so a bɛ miiri a denw na a bɛ miiri minnu kɛra a la ɲɛnamaya la min tiɲɛna ale yɛrɛ ye a bɛ miiri o de la Baldev donna so kɔnɔna na waati min a selen so a ye fɛnw bila tiriwari kɔnɔ a bɛ miiri ale kɛlen ye champion ye ko in bɛ san caman bɔ bi n'a fɔra k'o ɲɔgɔnna dɔ bɛna daminɛ Inde bɛɛ a bolo fila kɔrɔtara u taara n'a ye ameriki a selen ameriki a ma tubabu bilen to a ma farafin to ani maa maa bɛɛ na a bɛɛ lajɛlen bi dugu ma a y'a bɛɛ ci fɔ finali la bɛɛ fɛ ko Baldev Choudhary bi gaɲɛ finali ma jaa finali don kan caman fɔra ko finali ti kɛ ko a m'a ɲin bɔ a la k'a sababuya kɛ ko a joli la ko dɔrɔgu sɔrɔla ko a ye bɛɛ fɛ ka janfa kɛ wa i b'a sɔrɔ a ye tɔw bugɔ n'o de ye wa finali ma bɔ finali ti kɛ ani min kan ka finali kɛ o gaɲɛna anw ti sɔn namaratɔ ka anw ka finali ta an ye tanpɔn k'a la k'a batira ka sɔrɔ ale kɛlɛ ma kɛ a n'o kuma sulu n'o bɛ ɲɔgɔn na a bɛ yen bila don min a ye kan dɔ di amerikɛnw ma a ko tiɲɛ don a ye ne bali ne ka se ka nin bɔkisu belebeleba in kɛ a ma sɔn ne ka finali kɛ nka n bɛ defi lanse ne bɛ defi lanse ne den fɔlɔ bɛ a tɔgɔ aga ne den bɛ anga sing cundari n b'a forme namara ni nkalon min dara ne na a bɛ na ameriki yan ka na balaw jigin aw kan ka medayi jugu in ta ka segin n'a ye indi dɔ bɛ kɛ champion du monde ye bɔkisu la ameriki yan o waati kelen na a ɲɛ b'a la aga bɛna taa ko ala ka taga segin nɔgɔya ala k'i ɲuman segin aga yɛrɛ sɔmina k'a ye komi dɔ bɛ k'a filɛ sanfɛ a sɔmina ne ko n den e ka taa ne bɛ kuma n'i fa ye k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na a ka se k'a faamu e bɛ se ka taa hmm, ala ka taga segin nɔgɔya ala ka afɛriw nɔgɔya aga kɔni sɔmina ko baba bɛ ka n dɛn o ka n filɛ o a y'o ye nin don in n'a ye den in taatɔ ye k'a bɛ taa alimaɲi a bɛ taa afɛriw la a y'o de kalan kɛ ne yɛrɛ woloden anw ma se ka bɛn

ah, a bɛ taa baara dɔw la
ah, hali m'a bilasira eh, ko nin mago b'a yɛrɛ de la mago tɛ maa si la n'a yɛrɛ tɛ
n'i mago b'i yɛrɛ la i bɛ taa jamana janw na ka taa i ka ko dilan i yɛrɛ ye
ah, ala ka dugu ɲuman jɛ dɔrɔn ne b'o de la
bɛɛ mago b'i yɛrɛ de la o ɲɛnamaya tɛ
k'i tɛ dumuni nin kɛ wa
ee kɔngɔ tɛ n na ne yɛrɛ ma da la ni kun bɛ ne ka ɲɛnamaya la o nafa foyi ma kɛ ne ka kun na ne ye n dalakan di amerikɛnw ma ne lagosira ko ne namaratɔ ne y'a f'u ye ko n den bɛ dimi bɔ n na a kɛra kumalangolo ye haa ne denkɛ ye n dusu tiɲɛ sa ne ka kɛra cogo di
Eh, ne ye n dalaka na amerikaw ma ko n den bɛna lajaba dugu ma a ma kɛ fu ye n'u miirila na maalankolonnin de bɛ fɔ ne ma se ka foyi kɛ denkɛ fila foyi
eh, sa ale bolila ka taa baara na ka san fila kɛ ale tun bɛ se ka san fila in to yen ne ye san fila kɔfɛ a tun bɛ se ka nin du in jɔ eh, nafolo bɛɛ donna Puja ka mariyaji la o bɛɛ tun bɛ to yen san fila kɔfɛ

hali a ka muso tɔɔrɔ sa ne cɛ n'a fa ka nin bɛnbaliya ye kara nin yɛrɛ ne bolo dɛ dimi donna sinɔ dimi min donna baba la a kunna bɔ sa bɛɛ bi amini ta de Samurati bi kasi o ye Agami furumuso ye

waati tɛmɛna an ka du in tun man nɔgɔ dɛ gɛlɛya ni sɛgɛn ni tɔɔrɔ de tun bɛ an kan
nka a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ye izini baaraw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa k'e cɛ in antirene a kɛra boxeur ba ye f'a kɛra champion ye nka gɛlɛya tun bɛ du kɔnɔ sɛgɛn tun bɛ du kɔnɔ a ye sɛ ka sira wɛrɛ ta a ye kalan kɛ
a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka balimamuso in don furu la ka du in jɔ ka di an ma nka a y'a ye k'a fɔ ko bɔkisi t'ale ka ko ye k'a ma hɛrɛ sɔrɔ a la a ma lafiya sɔrɔ a la o ma se ka bɛn fa in ma dɛ
a ni fa ka sira farala fa dun y'a kɛ champion ye dɛ nka a ye bɔkisi bila dɛ
anw kama an ka lafiya kama den jugu tɛ den jugu tɛ den ɲuman de don kana dimi i cɛ kɔrɔ kana dimi maaba de don a ma a ma fili foyi kɛ kow ye dakan ye kana kasi ee k'o tɛ ne y'a dɔn den jugu tɛ nka i furu min cɛ ma a n'a fa tɛ bɛn kunmasuuli don i ma maloya don i ma n b'u ka bɛn de fɛ walasa hɛrɛ ka na du in kɔnɔ du in ka diya o de ka di n ye ha musokɔrɔba wasara ni kuma ninnu ye dɔw yɛrɛ bɛ don furu la kɛ i ka ɲi de sa i ye muso ɲuman de ye ɛ Samurati i ɲɔgɔnna muso man ca dɔw yɛrɛ tɛ furu cɛ ma ko fa b'a bolo ba b'a bolo i y'an ladon ka kɛ an fɛ kɛra nin ta kɛra mɔnɛ ye ne ye ala minɛ ka kɛ dɔnkɛla ye ne kun kan ka kɛ kɛlɛkɛlaba ye ka baba dimi bɔ ka kɛ bokisukɛlaba ye ka baba dimi bɔ e ma n ka cɛ ye bi dɛ o tuma ko a fari man d'a la don man kan ɲɛnamaya don man kan balidɛfu sigilen min a bɛ miirinaw ni hakilinaw caman bolo